ose ọjị adịghị eje ije ihere eh, tupu ndị Igbo ebido ịgọ ọfọ ha na-eji ose ọjị sachasị arụ ọ ya dị m n'aka achọrọ m ka m sachapụ ụchụ ọgbachi nke ụdị ọbụla ụchụ n'ihu ụchụ n'azụ ihe ọbụla ga-abụ ọfọ anyị chọrọ ịgọ ọ ghara inwe isi asị m sị ihe ahụ ya gabiga dịka m na-ekwubi okwu a na-enwe ose ọjị a n'isi m n'ugboro na-anọ na-atụfu ya ana m asị ya gabiga nke a bụ nke abụọ site n'aka ekpe ana m asị ụchụ nke ụdị ọbụla nke ga-abụ ọgbachi n'ọfọ a anyị chọrọ ịgọ anyị nwa bụ ụmụ Igbo anyị na-asị ihe ọbụla ga-abụ ọgbachi nye ọfọ a ọ bụ ihe m metere ọ bụ ihe nne metere ọ bụ ihe nna metere ihe ọbụla ga-abụ ụchụ ọgbata uhie na ọfọ a ihe ọbụla ga-eme ka ọfọ a ghara inwe ire asị m sị ya gabiga ekwe m ise um, ụmụ Igbo na-anọ ọdụ agọ ọfọ Igbo chọrọ ịgọ ọfọ ha na-anọ ọdụ Igbo adịghị agba akpụkpọ ụkwụ agọ ọfọ Igbo adịghị agba akpụkpọ ụkwụ agọ ọfọ maka onye aka ya dị ọcha ọ ya na-agọ ọfọ ị ga-ewepụ akpụkpọ ụkwụ so that ị gọọ nke aka gị na-adịrọ ọcha i were isi gị buru ya maka ọfọ na-ere ụzọ naabọ ọ ya mere aka gị ga-akwụ ọtọ before ị gọba ọfọ ụmụ igbo ọgbajugo dọrọ anyị ji ọfọ bịa n'ụbọchị taa onye nwe ọfọ a bụ onye ndu anyị onye anyị na-akpọ maazị Nnamdi Kalụ ọhamadike ndị Igbo anyị na-akpọku mmụọ na-ejere ala Igbo ozi anyị ji ọjị bịa ihe a bụ ọjị Igbo anyị nọ na-akpọku mmụọ na-ejere ala igbo ozi igbo nwere 5 states mana biafran land as e stand today nwere 13 states anyị nọ na-akpọku those state mmụọ na-ejere ha ozi anyị nọ na-asị ha bịakwute anyị chọrọ ịgọrọ nwanne anyị nwoke ọfọ maka onye ukwu na onye nta ebiligo ndị na-ebiligo ka ha megide ya mana ha dị ike mana anyị ma na mmụọ na-eche ala Igbo ka dị ike a nọ na-akpọku mmụọ na-agara Anambra steeti ozi ya bilie mmụọ na-agara Imo steeti ozi ya bilie mmụọ na-agara Enugu steeti ozi ya bilie mmụọ na-agara abịa steeti ozi ya bilie mmụọ na-agara ebonyi steeti ozi ya bilie mmụọ na-agara rivers steeti ozi ya bilie mmụọ na-agara cross river steeti ozi ya bilie mmụọ na-agara akwa ibom steeti ozi ya bilie mmụọ na-agara bayelsa steeti ozi ya bilie mmụọ na-agara kogi steeti ozi ya bilie mmụọ na-agara benue steeti ozi ya bilie mmụọ na-agara edo steeti ozi ya bilie ebe a bụ ngalaba biafra metụsịrị aka anyị nọ na-akpọ mmụọ na-agara ha ozi the ancestors of igbo land the ancestors of biafran land anyị sị ha bilie maka ọ na-abụ gbaragbara fere oke ọ ghọrọ ara ọ na-abụ onye ebere egbe ebere ugo ebere nke sị ibe ya ebe nku kwaa ya maka nwanne anyị nwoke bụ maazị Nnamdi Kalụ onye unu duru ozi It takes a blind man not to know that it is the heavenly host that have sent Maazị Nnamdi Kalụ to come and be a redemption to us the Igbos and the Biafran land in general o nweghịkwa ihe o mere karịa ọ nọ n'ozi ahụ unu dunyere ya ma n'ọnya mana Igbo na-asị na nwa ozi adịghị aba n'ozi ndị Naịjirian gọọmenti tụọ ya nga mkpụrụ ọka ụmụ Igbo na-ebe ụmụ Biafra na-ebe na a ka tụrụ ya nga mkpụrụ ọka yet o nwere ụfọdụ anyị bụ ụmụazị Igbo na ọ dịbeghị mma n'obi ka na-achọ ka ọ nwụọ anwụ before obi adị ha mma ụbọchị taa anyị nọ na-ekpupụ okpu wete ọjị a na-asị ka ha ra bụ mmadụ niile a na-agba izu ka a ga-eji wee wepụ maazị Nnamdi Kalụ n'ikike ka a ga-eji wepụ ndụ ya n'ikike anyị na-asị ka ha were ala zee mmiri maka ọ bịara egbu m gbuo onwe ya ọ bụrụ ọgwụ ọjọọ ọ bịara egbu m gbuo onwe ya ọ bụrụ ọjọọ ọfọ aka maazị Nnamdi Kalụ dị ụcha sọsọ ihe o mere bụ dịka onye amụma ị kpọrọ ya na ọ nọ na-agbara anyị ama imirikiti imi ihe na-abịa dakwasị naijiria na-agbara anyị ama imirikiti imi atụmatụ naijirian gọọmenti na-atụ n'isi ụmụ ala igbo n'isi ụmụ biafra ọ gbara anyị ya ama mgbe na o bidobe emebe mgbe ọ bịara hụ na o mebego and ndị mmadụ hụ na ihe niile onye a na-ekwu ọhamadike na o mebego o yibe ngalaba ụmụ ntorobịa ndị ga na-ahụ maka ya na-ahụ na ndị a kwụsịrị ịdị na-erepụ nne anyị n'ike ịdị na-egbu ụmụ okorobịa anyị n'obodo anyị n'ike ịdị na-egbu nna anyị ma ndị gara ugbo n'ike ka ọ bụrụ na ala Igbo nwere udo mmadụ dịka Hope Uzodimma na Asari Dokubo ha gaa mee align with Nigerian government with Soludo wee mee ọhamadike infiltrate with ndị ha kpọrọ unknown gunmen e bido gbusibe ụmụazị igbo anyị ụmụ ntorobịa anyị egwu na ụjọ wee dị n'obodo ka ihe ha kwo wee mee ha ka e nwee ihe ebe a ga-agbagide ụkwụ na-arụ maazị Nnamdi Kalụ aka na-asị ya na ọ ya nwa na IPOB ya na ndị ESN o yibere na ọ ha nwa na-akpa mkpamkpa a na-eme n'ala Igbo n'ọnọdụ ịkapụ eziokwu tụgharịa ya ka ọ ghọọ okwu asị ụbọchị taa anyị nọ na-ebili na-asị na barabara eferego oke nwa amadị e kpere ikpe arụrụ ala n'ihu ọra mmadụ niile ọ nọrọ na court na-ebe akwa na-eti eti mkpu na-asị n'oke olu Omotosho show me the law but the law was not shown till now but he had been sentenced to life imprisonment yet ụmụ Igbo nọrọ onye dịka mmadụ a na-akpọ Ijele pụta na-asị na ọ bụrụ na ọhamadike ndị Igbo na Naịjirian gọọmenti emere ya sentence ọ bụrụ na ha hapụrụ ya na ya ka gara igbu ya ọ na-aba ya ka mba na-ekwu ya n'ihu ọkụ n'iru ọmara mmadụ niile e mee ndị DOS HDOS e mee ha retrench from office sị ha arụzila maka arụrụ ala ha niile dị iche iche na ọnọdụ ime align with Nigerian gọọmenti ka e mee Nnamdi Kanu capture and extradition him ọ bata n'ala Igbo n'ikike ọ bata na Nigerian land n'ikike e kpee ya ikpe arụrụ ala sentence ya o lecha anya sị mba ọ bụ anyị nwere IPOB ndị a nọ n'ụlọ mkpọrọ na-ahụ ihe metụtara IPOB anyị karịsịa ndị DOS sị na chịkịta unu wepụ aka unu your office have expired ọ bụrụ ya bụ ihe o mere bụ ihe jọkarịrị njọ sigbuo nkakpu n'isi they used propaganda all manner of propaganda against him werezie ya mere ihe akaja onye bịara maka ịzọpụta mụ na gị maka ịzọpụta jenereshọn anyị dị unborn maka ịzọpụta afrịka ka ọ dịrị anyị niile mma n'ime afrịka ụmụ mmadụ bilie ma otu nwaanyị a na-akpọ lọlọ nneka bụ onye ya na ya na-abụ mbọchị ọbụla o nwe ikpe a hụ ya na kọt nke pụtara na nwaanyị a nwere ntachi obi nwere one or two things o filiri na o nwe with ọhamadike mana o kwurutere ya ti ruo mgbe a tụrụ ya nga o bilie n'iwe a nọ na-asị chukwu okike abịama chukwu ndị igbo bilie n'iwe bilie n'iwe bilie n'iwe bịa gbaara ọhamadike ndị igbo mkpu bịa gbaara ya mkpu mmadụ na-achọ iwepụ ndụ ya ka onye ahụ wepụ ndụ ya mmadụ ọ na-abụ ọ hụ ọhamadike na ọ ka nọ ndụ ọ na-enwe ntachi anya ka isi kpuo ya ọhamadike ị ya adị ndụ ị ya apụta n'ime mkpọrọ ahụ mgbe ị ya apụta ị ya eji biafra pụta ọhamadike anyị ka nwere ọfọ ndị anyị ga-agọrọ gị mana anyị nọ n'ime vidio na kamera na-agọ ọfọ a so anyị na-asị ka anyị jekwa ka anyị bịa ọfa ka a gọọ nke ka buru ibu ọ ya adịrị gị mma n'ehihie ọ ya adịrị gị mma n'abalị ọ ya adịrị gị mma n'ụtụtụ ọ ya adịrị gị mma n'eke taa bụ ụbọchị eke 25th of July 2026 ọ ya adịrị gị mma n'eke ọ ya adịrị gị mma n'orie ọ ya adịrị gị mma n'afọ ọ ya adịrị gị mma na nkwọ ọhamadike onye a gọziri agọzi ka ị bụ maka mbọchị chukwu kere nwata ka o kere ihe ọ ya abụ it is god the supreme chukwu okike abịama who have given you the mantle to become a deliverance to the entire black race and that mandate must be fulfilled no man born of woman can take away that mantle from your hand otu a ka ọ ya adị n'aha Chukwu Okike Abịama